o de ye wa alikayitu aleyika mahabatan minni gawusu i ɲɛ bɛ nin ne la nin bɛ sɛbɛn siɲɛ wolonwula dɔrɔn de n'a y'a sɔrɔ cɛ de bɛ ka muso ɲini cɛ de fɔlɔ tɔgɔ bɛ sɛbɛn sanfɛ ka muso tɔgɔ sɛbɛn duguma k'a ɲɛ

Alihamdulila an bɛ ala barika da ni ka ala tanu gawusu nin ye an sigilen ye an ka fayida kɛnɛ kan fayida min bɛna di silamɛw ma bi o fayida in nafa ka bon nafabaw de bɛ bi ta in na sabu an bɛna kuma fɛn min kan o de ye ni maa min b'i fɛ i muso ka i kanu ka k'i fɛ n'i b'i fɛ i muso k'i kanu ka k'i fɛ o gɛlɛya bɛ dɔw ka furu kɔnɔ bi walima maa dɔ bɛ i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ ka muso dɔ de ɲini muso min n'a b'a fɛ k'a furu suna ni farida la nka gɛlɛya dɔ b'a ko la k'o nɔgɔya ɔ dalu bɛ se ko ninnu baaraw dalu nakun de ye ka adamaden dɛmɛ dalu yɛrɛ kun yɛrɛ de ye k'i dɛmɛ i mako la ɔ kuma kuntaala k'a surunya an bɛna don fayida kɔnɔ ɲani an ka don n bɛ lamɛnbagaw fo sabu n'i y'a mɛn kumakɛla maa dɔw de sigilen don k'i lamɛn minnu bɛ k'an lamɛn arajoso la sisan an b'u fo minnu yɛrɛ bɛ k'an lamɛn ɛntɛrinɛti fɛnɛ kan n bɛ u fo si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman o bɛ ala bolo ala k'o di ne ni aw ma ni sago jugu sago ala k'an bɛɛ sago d'an ma maabaya kɔfɛ dɔgɔyalimaw ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ o ma ala k'an ka diɲɛnatigɛw ɲa ala k'an ka alikiyama ɲa ala k'o kɛ ala kira bonya kama bi don in barika sɔli ala rasululahi o la alisilamɛw maa min bɛna kuma aw ye bi sitidiyo in kɔnɔna na ni bɛɛ bɛ k'an lamɛn arajo ni ɛntɛrinɛtiw kan o de ye aw balimakɛ ani aw denkɛ n'aw ka kalanden ye n'o ye seko laji bagadaji musa tarawele denkɛ ye ni o de ne muhamadu cam tarawele ye ni bɛɛ lajɛlen ko n ma bagadaji musa ka cam n badenw bagadaji musa ka cam de bɛ ka kuma aw fɛ gawusu i n'a fɔ an y'a f'i ye cogo min n'i bɛ muso de ɲini furu kɔnɔ muso min n'i b'a fɛ muso in k'e kanu ka k'i fɛ furu yɛrɛ sira kan jɛnɛya tɛ ala kota tɛ walima muso min b'i yɛrɛ bolo so kɔnɔ gɛlɛya dɔ b'i ni furumuso cɛ bɛn tɛ yen a ka d'i ye muso in k'e kanu furu kɔnɔ bonya bɛ se ka to yen cogo min na karama bɛ se ka to furu kɔnɔ cogo min na an bɛna fayida di o de kan n'i ye maa o maa ka furu dilan i bɛ baraji sɔrɔ an tɛ furu tiɲɛ kɛ gawusu kuranɛ kɔnɔ suratul taha o tɛ o sura min filɛ aya dɔ b'a kɔnɔ anw muru an bɛ baara kɛ n'a ye ne yɛrɛ de la ka kuma fayida kan mɛ bi n bɛna dɔ di silamɛw ma min fana ka teli min ka farin o de ye jumɛn ye a aya ye jumɛn ye o de ye wa alkayitu alayika mahabatan mini gawusu i ɲɛ bɛ nin ne la nin bɛ sɛbɛn siɲɛ wolonwula dɔrɔn de ye a siɲɛ wolonwula n'i y'a sɛbɛn sɛbɛncogo b'a la a bɛ sɛbɛn nasi de la i b'i ka walan ta k'i ka kalimu ta k'i ka dabaji ta ka bisimilahi rahamani rahimi k'a daminɛ n'o ye n'i y'o sɛbɛn waati min na k'a ban i bɛ sɔrɔ ka salatu kɛ alahuma sali ala sayidina muhamadin wa salim o ye ala suma ye wala i bɛna aya in de ta wa alkayitu alayika n'i y'o sɛbɛn i bɛna se mun ma mahabatan maa min filɛ nin ye mimu min bɛ daminɛ na o mimu in kunkolo bɛ bonya i b'o bonya i bɛ sɔrɔ ka habatan sɛbɛn sabu n'i ye maa sɛbɛn habatan i bɛn'o de sɛbɛn mini mimu min fana bɛ yen mimu min bɛ laban in yɛrɛ la mini i bɛ o mimu fana kɔnɔ bonya ka sɔrɔ ka nin kɛ sisan ɔ i ye mimu fila min kɔnɔ bonya i b'a sɛbɛn nin sɛbɛncogo la fo siɲɛ wolonwula i ka walan sanfɛ Mimu ninnu kelen kelen n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ de bɛna baara kɛ e min ye cɛ ye e fɔlɔ de tɔgɔ bɛ sɛbɛn n'a y'a sɔrɔ cɛ de bɛ ka muso ɲini cɛ de fɔlɔ tɔgɔ bɛ sɛbɛn sanfɛ ka muso tɔgɔ sɛbɛn duguma k'a ɲɛsin a ma o de bɛ sɛbɛn mimu ninnu kelen kelen bɛɛ kɔnɔ a siɲɛ wolonwula ni muso de fana bɛ fɛ cɛ k'a kanu muso de fɔlɔ tɔgɔ bɛ sɛbɛn ka sɔrɔ ka cɛ tɔgɔ sɛbɛn k'a ɲɛsin a ma o de bɛ sɛbɛn mimu ninnu kelen kelen bɛɛ kɔnɔ siɲɛ wolonwula ka sɔrɔ k'a datugu datugu n'i y'o kɛ i bɛ sɔrɔ ka sɔli kɛ k'a kuncɛ k'a nasi minɛ k'a kɛ bitɔn dɔ kɔnɔ ɛɛ jiri dɔ bɛ yen u b'a jiri wele ko nɔrɔnba i bɛ nɔrɔnba dɔn dɔw ko a ma ko nɔrɔnna hali a jiri n'i y'i to taama na dɔrɔn n'i y'a fili mɔgɔ kan a bɛ nɔrɔ a tigi la en tant que i m'a sama fiyewu ka bɔ i la jiri in t'i bila i b'a sama ni fanga de fana ye jiri in de bɛ wele ko nɔrɔnba. o jiri yɛrɛ gansan gawusu baara cogo dɔ b'a la n'i y'a kɛ mɔgɔ tɔgɔ la a tigi ma n'i ye a bɛ nɔrɔ i n'a fɔ wulu n'a tigi surtout kuranɛ haya faralen kan o y'a teliman ye dɛ ɔ ni aya min filɛ moriw b'a dɔn muhaba kanu de bɛ baara kɛ n'a ye wala ka kuma lasurunya i b'o de jiri ɲini sisan k'o kɛ nasi in na k'o kɛ ka a n'a ɲagami n'i y'o kɛ waati min na i bɛ sɔrɔ ka bitɔn dɔ ɲini ka nasi in kɛ o kɔnɔ min nana k'i ka min e bɛ fɛ k'a baara kɛ e min bɛ fɛ k'a baara kɛ i muso kama k'i kanu walima i bɛ muso min ɲini i bɛ fɛ ka i kanu ka k'i fɛ parfɛn dɔ bɛ yen musuku musofin o parfɛn in o dɔɔnin k'a la n'i bɛ bɔ i bɛ to ka dɔɔnin k'i tɛgɛ kɔnɔ o tigi ɲɛ ka to ka da i kan n'a ɲɛ tora ka da i kan i kanu bɛ bonya dusukun na a bɛna kɛ ni e yɛrɛ tɛ n'a m'e ye a tɛ lafiya wa a b'i kanu a bɛ k'i fɛ ni kanu yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ gawusu ye nin di silamɛw ma a ye nin kɛ ɔ ni maa min ye nin ta sa ka taa i ka sungurun tɔgɔ sɛbɛn o kɔnɔna na k'i bɛna a baara o ka k'i fɛ n'i taara jɛnɛya kɛ don o don n'i sara direct fo janimɛ kɔnɔ sans intervention siga foyi t'a la dɛliba masa ko kuranɛ ba kɔnɔna na a ko an kana gɛrɛ jɛnɛya la jɛnɛya kɛra baara ye min haramuyalen don a kɛ ko kelen a bɛ jɔn cɛ janya ala la jɛnɛya kɛ ko kelen san bi wolowula alabato a b'a bɛɛ cɛn ɔ ni e maa min yɛrɛ si ma san bi wolowula sɔrɔ e b'a fɔ cogo di ɔ e kɔni b'a dɔn kɔni ni saya ser'i ma k'i to jɛnɛya kelen dafɛ n'i ma tubi o janimɛ kɔnɔ don fura foyi t'o la dɛ o la an bɛ weele da silamɛw ye a ye furu kɛ o ka kusa ni jɛnɛya ninnu kɛli ye gawusu n ye nin di silamɛw ma n bɛna se ɲɛfɛ tugun n bɛna fayida wɛrɛ di n bɛn'o di bamanan dɔnni dɔ kan gawusu anw ye bamananw de ye anw y'a minɛ fan bɛɛ fɛ kuranɛ hayaw ni ala tɔgɔw ani kilisiw ni jiriw ani an ka bamanan dɔnniw anw bɔra olu de la o la n bɛna dɔ di i ma an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ nin kɛ ni muso tun bolila ka taa faso la walima a murutira furu la walima a ko abada k'a tɛ cɛ fɛ fiyewu ubiyɛn e yɛrɛ de bɛ fɛ a ka k'i fɛ ɔ k'a karaba k'a k'i fɛ to i bɛ to dɔn mɔgɔw bɛ to min dun gawusu n bɛna d'i ma to la i bɛ to de dilan n'a y'a sɔrɔ to dilannen t'i bolo taa to bi naani na ubiyɛn bi wɔɔrɔ la san i ka na n'o i ka najiba k'a la i k'i sigi yanni i ka to in dunni daminɛ farafin shɛfan kelen ɲini farafin shɛfan tubabu shɛfan tɛ dɛ farafin shɛfan kelen ɲini a kɛnɛ kɛnɛ n'i y'o sɔrɔ i bɛna to in dun n'i ye to dun n'i ka to tora lɔgɔma ɲɛ kelen ye o lɔgɔma ɲɛ kelen i bɛ farafin shɛfan in de ta sisan i b'a don o lɔgɔma ɲɛ kelen na ka a n'a mɔ dɔɔni dɔɔni k'a mɔ k'a mɔ fo ka farafin shɛfan in tunu i bɛ sɔrɔ ka to in minɛ i bolo kɔnɔ i kini bolo kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ i bɛna dun i bɛ muso min kɔ dɛ k'a karaba a ka segin ka na a taara cogo min a ka segin ten i b'a tɔgɔ wele siɲɛ kelen k'a tɔgɔ wele siɲɛ fila k'a tɔgɔ wele siɲɛ saba k'a tɔgɔ wele siɲɛ naani siɲɛ naaninan dafalen kelen k'a tɔgɔ wele i b'a fɔ karisa ne karisa de b'e wele i bɛ sɔrɔ ka bɔtinin dɔ ɲini ka cɛncɛn dɔɔni k'o kɔnɔ ka sɔrɔ ka to in bila a kan ka sɔrɔ ka cɛncɛn tɔ k'a kan sisan k'a datugu ka taa o sigi tasuma kan aa gawusu o muso kelen o ni boli taara cogo min na ni boli bɛ na dɛ ni maa ma na n'a ye kɔni a yɛrɛ bɛ na ɛɛ n ko a bɛ na a bɛ na o ye karabali ye muso min fana tɛ sigi furu kɔnɔ abada wala n bɛ min fɔ musow ɲɛna n'i y'a mɛn cɛlasigi i cɛ don n'i m'i cɛ bonya furu kɔnɔ i tɛ barika den wolo abada ala kira ko sallallahu alayhi wasallam a ko ni danfɛn kun bɛ sujuru bi danfɛn ye ale tun b'a kanu ko muso ka sul'a furu cɛ ye ala ni furu tɛ gansan ye wala n bɛ min fɔ an balimamusow ɲɛna musow a ye furu bonya n'a ye furu bonya bilahi lezi la ilaha ila huwa ala bɛ aw bonya ala bɛ aw bonya ala ye bonya min di muso ma a m'a di danfɛn si ma sabu bonyalenw bɛɛ bɛ bɔ muso de la nka muso kan'a yɛrɛ dɔgɔya n'a furu cɛ dɔgɔyali ye n'i y'i cɛ dɔgɔya ala b'i dɔgɔya wa foyi tɛ bɔ i la min bɛ bonya muso ka da o la muso ka muɲu ni sabali ta furuso kɔnɔ n'a cɛ ladonni ye k'a cɛ minɛ ka k'a fɛ ala bɛ barika di i ma wa fɛn o fɛn bɛ bɔ i la barika bɛ don u la e denw de bɛ kɛ dondaladenw ye e denw de bɛ kɛ barikadenw ye e denw de bɛ kɛ kunnawolodenw ye e denw de bɛ jɔ dugu cɛw kɛmɛ cɛla u kunnawololen bɛ bɔ walahi ne balimamuso bagadaji musa ka ca bɛ kuma aw fɛ a ye furu minɛ ka ɲa n'i y'i cɛ dusu kasi furuso kɔnɔ k'i cɛ dusu kasi k'a tɔɔrɔ ala tɛ foyi bɔ i la dugukolo kɔ kan k'o b'i dusu suma bilahi lezi musow ka da nin na nka n'i y'i cɛ bonya furuso kɔnɔ ka dugaw ɲini furuso kɔnɔ ka barika ɲini bilahi k'i sulu i cɛ ye diɲɛ b'a sulu i den ye sabu a ba ye e min ye e sɔnna k'i majigin a fa ye musow k'u hakili to nin na n'i ye dilan tigɛ i cɛ la sufɛ k'i da k'i kɔ don a ma k'i da bilahi ka daminɛ sanfara fɔlɔ f'a wolowula mɛlɛkɛ fɛn fɛn bɛ ala kira ko k'u bɛɛ bɛ si k'i danga dugufara wolowula mɛlɛkɛw bɛ si k'i danga ɔ n'o bɛɛ danga tugura e kɔ muso e bɛ se ka mun de wolo k'o bɛ bɔ e la k'o bɛ nafa ɲa n balimamusow bagadaji musa ka ca bɛ kuma aw fɛ aw kana sɔn fiyewu ka furu tiɲɛ a ye furu bonya ala bɛ aw bonya o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen nafolo ko hami bɛ maa o maa la dugukolo kɔ kan maa dɔw bɛ i b'a sɔrɔ u ye kɔmɛrisanw ye a ka di u ye u ka kɔmɛrisi a ka développer a ka yiriwa maa dɔw bɛ olu ye bololabaarakɛlaw ye a ka di u ye u ka bololabaara ka sankɔrɔta maa dɔw bɛ a ka di u ye ala ka yɛlɛma don olu ka ɲɛnamaya la tile dama dama kɔnɔna na dɔrɔn mɔgɔw k'a ye k'i ka kow b'a la ka kɔrɔta ka sankɔrɔta d'i ma mɔgɔ dɔw bɛ u mago bɛ tangana la n'o ye protection ye k'u kisi ka bɔ dabali jugu ni juguya ma mɔgɔ dɔw bɛ a ka d'u ye n'u ye nafolo sɔrɔ bolola nafolo ka basigi mɔgɔ dɔw bɛ a ka d'u ye mɔgɔw yɛrɛ k'u kanu ka kɛ u fɛ u ka baanaya sɔrɔ n'o ye maabaya ye gawusu dalu de bɛ se ka nin jɔyɔrɔ fa o de kama ne ye bagi dɔ baara kɛ wagati in na n bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye u k'a ta bilahi a y'a kanu a k'a ta suratul yusufu bɛ kuranɛ kɔnɔ a baara kɛra ni o suran de ye ka nasi bɔ nasi in mana bɔ a sɛbɛnden fɛnɛ bɛ tila ka bɔ k'a kawatimu jigin k'i ba tɔgɔ n'i yɛrɛ tɔgɔ ta k'a don o kɔnɔ i ka nafolo ko ni garisɛgɛ ko k'i ka ɲɛnɛmaya dilansiraw don a kɔnɔ k'a kɛ baki ye ka nasi d'i ma i ka nasi ko alamisa su ka dugujɛ juma na ka tila ka bagi don i bolo la gawusu n'i ka ɲɛnɛmaya kɔrɔtali ye n kala ala la walahi maa minnu y'a baara kɛ dɔw ye bonyaw fɔ n ye ala de b'a dɔn ne bɛ min fɔ silamɛw ye a y'a kanu nin baara min n bɛ k'a fɔ a y'a ɲini aw k'a ta n'aw ka nafolo ko ye aw ka nafolo mara ne d'o fɔ diɲɛ bɛɛ ye nafolotigiya nafolotigiya sababu de don ka kɛ nafolotigi ye nafolo tɛ sɔrɔ ni sababu tɛ Bilahi lezi n balimakɛ n balimamuso n'i bɛ fɛ ka nafolo mara sababu baara wa nin de b'a sababu s'i ma n'i ye mécanicien kana tigɛ i ka mécanicienya la mécanicien joli joli ye miliyɔn mara mécanicienya kɔnɔ n'i ye bɔgɔcɛla ye kana tigɛ i ka bɔgɔcɛ la bɔgɔcɛla joli joli ye miliyari mara u ka bɔgɔcɛ kɔnɔ n'i ye commerçant ye kana tigɛ i ka commerce la commerçant joli joli bɛ bi miliyɔn tɛ fosi u ɲɛna hali n'i ye gardien de ye kana jɔ i ka garidi ɲɛya la a se bɛ ala de bilahi sini k'i kɛ maaba dɔ ye ɔ sababu de bɛ na n'o ye gawusu sababu baara nin bololabagi in de ye sababu baara ye wa nafolo ko yɛrɛ a laɲini yɛrɛ kɛlen don n'o de ye n'a b'i tɛgɛ la a bɛ nafolo sababu s'i ma i bɛ nafolo sɔrɔ ni fɛn o fɛn ye a b'o sababu s'i ma o bololabagi in de ye suratul yusufu gindo ye a nasi n'a bagi ni maa o maa b'i fɛ k'a ta n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye a waa tan duuru don maa min y'a ta hali kunnasini ko an kɔrɔ an balimakɛ dɔ bɛ ale ye bagi in ta a y'a ka mobili kura kura foto ta k'a ci n ma bilahi o kɛra ala ye ne seere ye mɔgɔw b'o kalama commerçant minnu y'a ta dɔw nana ka na foli kɛ n na fo so kɔnɔ gawusu nin bɛɛ ye ala ka latigɛ de ye ko bɛ boli ala ka latigɛ de kɔnɔ wala silamɛw nin bɛɛ bi lajɛlen kɔnɔ e yɛrɛ min bɛ ka ne lamɛn n'i bɛ fɛ ka baki in ta k'i ka nafolo sɔrɔ ka baara sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ e fɛnɛ man'a ta n'i ye min y'a la o ye wasa kɛ dɛ ne bɛ se ka fɛn fɔ a la sabu ne ye min y'a la ne b'o dɔn minnu y'a ta olu bɛ se ka fɛn fɔ a la sabu olu ye min y'a la olu b'o dɔn e yɛrɛ mɛnɛ fɛnɛ min sigilen don n'i b'a fɛ k'i ka nafolo ta ka taa di mɔgɔ caman ma k'u ka nafolo baara k'a d'i ma nin ta walahi fɛnɛ mana min y'a la o ye wasa kɛ o la Gawusu kuma kuntaala surunya kosɔn telefɔni ni maa min mago bɛ bagi in na a bɛ ka baara waa tan duuru n'i y'a ta i ka nafolo ko la a bɛ nafolo nɔgɔya i ye n'i y'a ta n'a b'i bolo la nafolo ko a b'a nɔgɔya i ye a bɛ nafolo sababu s'i ma a bɛ garijɛgɛ s'i ma i bolola nafolo bɛ basigi ɔ ni maa min mago b'a la ka bagi sɔrɔ a bɛ di mɔgɔ ma waa tan duuru i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o la sisan

2den szouru de santura sɔsan den sɔsansen den o ye wasabu ye ɔ ni muru min filɛ nin ye ni y'a fɔ o fana min filɛ tuma dɔw la ale bɛ kɛ n ka musokɔrɔba bolo n'o de ye szouru de santura sɔsan katɔ kalanransɛgin senka trantura an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲaga d ma fayida minnu dira Ala ka barika don a la yarabi Ala k'o kɛ Ala kira bonya kama fayida ka fɛn fɔ mɔgɔw ye min b'u nafa diɲɛ ani lahara o karamɔgɔba ka fɔ El Hadj Sɛki Musa Tarawele Bagadaji Musa Mali maaba fayida karamɔgɔba